Ne kɔni bɛ baarakɔrɔ la ne e se n'a ɲɛ n'a ɲɛ a bɛ diya ye ne sanji dɔ de faga ci kunurun don a tulolo bɛ gana wa a tulolo bɛ gana o ko n bɛna kɔnɔni kɛ ka mɛn kɔ ko an ye an balimakɛ ye fanta sumare madame seyidu kuyate kan jumɛn b'i da kɔri baasi tɛ yen donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ ligne na n b'a bɛɛ lajɛlen fo D'abord ka foli belebele di baroni gambi ma ka foli belebele di mama la ma so ninnu banna walahi baroni don kuma ni sisan cɛ cɛkɔrɔba ka so kɔnɔ cɛkɔrɔba falenna a ka video bɛ ka circuler cɛkɔrɔba falenna

hali bi ala ka n'u jidi ala k'u ba fa ala k'u kulufa ala ka n'u ba fa o mana bɔ yen n denmuso umu samakɛ an ma ɲin'a kɔ an tɛ ɲin'a kɔ buba fana an ma ɲin'a kɔ an tɛ ɲin'a kɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka u t'u yɛrɛ ye ala ka da ɲuman don ko ninnu na umu ka segin ka n'a denw kɔrɔ ɛɛ o mana bɔ yen n bɛna kuma min fɔ

Parce que ne nata t'a kan depuis ala k'a da o ye faama ye n nata t'a kan ka dɔrɔmɛ kelen kɛ n kɔnɔ donc o de b'a to ne bɛ tiɲɛ fɔ a ye parce que maliyɛn b'a to de tant k'i b'a fɔ maliyɛn ma hɔn hali n'a sɔrɔla o ye peni de ye wari la dɔgɔman de ye o min n'a b'o sɔrɔ i bolo de maliyɛn tilan mɔgɔ caman de b'an na u b'a to k'i y'i fili ko la k'i y'i tiɲɛ ko la o si t'a fɔ kana nin jɔnkala e bɛ ka nin min kɛ nin tɛ sira ɲuman ye jɔnkala e bɛ ka nin min kɛ nin tɛ kɛta ye nin dabila taa nin sira fɛ parce que u t'o fɔ ka da ko ɲuman kan u b'a fɔ ko n'u y'o fɔ e bɛna dimi kɔrɔ i bɛ fitinin min d'u ma i b'o tigɛ donc u bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko jɔn safiɲɛ dɔ dayirimɛ bɛ ala de bolo anw ye video kɛ ne b'a la n ye mɔgɔ minnu ta ye i b'a bɔ ko b'a la n ye eh, aras 24 ta ye je suis fier de toi aras 24 mɔgɔ caman ye concert ko in critique kɛ mais u wulilen bɛ k'u dulon an na k'an ye hasidiw de ye k'an ye ɲɛngow de ye an bɛna o yɔrɔ de fɔ k'o tilen ɛɛ eh, bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ de kan bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ de kan anw ye nin cɛ in bila bila yɔrɔ min na ani aw y'a bila bila yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ o de tɛ kelen ye kɛ k'a jate komi n bɛ baroni gami jate cogo min k'a jate komi n bɛ mamala jate cogo min k'a jate komi n bɛ bajirɛ denw jate cogo min na segu awɔ mali waritigi tɔw dɛ olu ko ko ne bɛ olu jate cogo min ne b'ale fɛnɛ jate o de fɛ Donc n'i ko k'i ye dugawuden ye dangadenw bɛ baara min kɛ e man k'o kɛ dɛ sinon i ka dugawudenya sika bɛ don a la donc n'i jatera mɔgɔ ɲɛnɛmaw fɛ e de bɛ bɔ i bɛ taa jamanaw kɔ kan ni Mali tɔgɔ ye e de bɛ bɔ i bɛ taa diɲɛ ɲɛfɛ ni Mali tɔgɔ ye donc tant que Mali tɔgɔ bɛ e la ni degun bɛ Mali kan e ka kan ka Mali ka degun dɔn jɛ ka ɲi saga la ba ye jɛ ka ɲi saga la ba de ye anw ye Roi 12 12 bila maa ɲɛnɛmaya pilasi de la donc n'a ye malankolonya ko kɛ o tɛ se ka ko anw fɛ o tɛ se ka ko anw fɛ cogo si la parce que an y'a bila yɔrɔ min na a m'o baara de kɛ sinon dɔw b'a fɔ ko concert daminɛna a ma daminɛ Roi 12 12 la e ala mais ne bɛ min ɲini a y'a fɛ a y'a kɛ ala kama Roi 12 12 in maa mɔdɛli min don a k'o fɔ ne ye a k'o fɔ ne walahi n da tɛ maga a tɔgɔ la bilen n'i y'a ye a ka ko bɛ ka ne tɔɔrɔ ne y'a bila yɔrɔ dɔ de la o de la a tɛ k'o baara kɛ o de la a bɛ ka n tɔɔrɔ mais nin y'a jira ne na k'a fɔ ne bɛ k'a bila yɔrɔ min na a tɛ yen Donc n'i tɛ kɔrɔn fɛ i bɛ tilebin fɛ o n'i tɛ tilebin fɛ i bɛ banin fɛ n'i tɛ banin fɛ i bɛ baba fɛ a bɛ yɔrɔ min na de aw y'a bila kilasi min na a y'a kɛ ala kama a k'o fɔ anw ye ni malankolon don an b'a malankolonya minɛ kɛ malankolon ka mun bɛ digi mɔgɔ la de malankolon ka mun bɛ digi mɔgɔ la parce que fɛn bɛɛ bɛnnen bɛ malankolon la ne ma malankolon minɛ an ma malangolo minɛ anw tɛ ɲɛngo ye de aw m'an faamu de ɲɛngoya tɛ a ɲɛngoya tɛ mɔgɔ si la yanni an k'ale ɲɛngoya minɛ madu dagolo tɛmɛna yan hali sina su bi ka tanu min kun b'o bolo o t'ale bolo munna an m'o ɲɛngoya minɛ mamala bɛ yen munna an ma mamala ɲɛngoya minɛ baroni gambi bɛ yen munna an m'o ɲɛngoya minɛ bajire denw bɛ yen sont multimilliardaires est-ce que aw b'olu dɔn yɛrɛ Munna an m'olu ɲɛngoya minɛ non non non an m'a ɲɛngoya a ɲɛngoya t'an na seulement an y'a bila yɔrɔ dɔ de la a tɛ k'o baara kɛ o de bɛ ka digi an na mais n'i y'a jira ne na k'a fɔ anw y'a bila yɔrɔ min na a tɛ yen a tɛ yen donc a ka foyi tɛna digi an na tuguni an ye roi douze douze bila yɔrɔ min na a tɛ yen ahan ko dis-moi qui tu tu fréquentes je te dirai qui tu es minnu bɛ ka bɔ ka a dɔw bɛ yen n bɛ n ka kala sɛmɛ olu la minnu bɛ ka bɔ k'a défense ta dɔw bɛ yen n bɛ n ka kala sɛmɛ olu la mais anw y'a bila yɔrɔ min na a tɛ yen o de nana n'anw ka ɲɛngoya n'anw ka fɛn fɔli ye donc ne ko ne bɛ aw ɲininka o ka musa jawara y'a ka anniversaire kɛ mun bɛ aw ma min fɔ musa jawara ma mun y'a digi mɔgɔw la de parce que a bɛ yɔrɔ min na a man kan n'a ye ka karimu keyita ka karimu keyita ka video yira mun bɔnɛ jumɛn bɛ min ma jigin karimu kan parce que place min b'a la aw y'a ye cogo min na a man kan n'o ye ou bien karimu fɛnɛ ɲɛngoya de tun bɛ aw la karimu ɲɛngoya de tun bɛ aw la wa ne bɛ aw ɲininka mamudu diko bɛɛ bɛ ka kuma a ma mun na a ye dlɛkiba min don a kan na o ye diinɛmɔgɔya dlɛkiba de mais a bɛ ka ko wɛrɛ de kɛ n'o ye o ni ale ka kɛ an y'a bila yɔrɔ min na a n'o tɛ taa o de la an bɛ k'a mafɔ donc o bɛ cogo min na dɛ roi douze douze fɛnɛ ta bɛ ten de roi douze douze fɛnɛ ta de bɛ ten n'a t'a ɲɛ dɔn a ɲɛfɔlen filɛ a ye kun min na an tɛ ka jɛn n'a ka kɛta ye e tɛ se ka kɛ roi ye jamana kɔnɔ o jamana bɛ jeni ka sisi ka mɛnɛ o waati bɛ kɛ tɛgɛrɛ fɔ kuma ye ne tɛ se ka sɔn o ma ayi ne tɛ se ka sɔn o ma mais n'o de kɛra k'anw ye ɲɛngo ye walahi bilahi a ɲɛngoya foyi t'an kɔnɔ y'a bɛ bunadamaden ɲɛngoya kɛ o k'a sɔrɔ min b'i bolo i jɔnnen don o la ala ma mɔgɔ si jɛ ala da i ɲɛden fila b'i kunna i bɛ ka filɛli kɛ n'o ye i sen ka kɛnɛ i bolo ka kɛnɛ o ye ala ka sɔn ye wari t'o sɔrɔ wari tɛ foyi ye dans la vie c'est à dire aw tɛ diɲɛ dɔn walayi bilahi aw tɛ diɲɛ dɔn ne bi baara min na kɛ o y'a to ne dara la k'a fɔ wari tɛ foyi ye o y'a to ne dara la k'a fɔ wari tɛ foyi ye i bi buna adamaden an ma ten ne ten de filɛ ne na i bi taa da buna i b'i bila buna adamaden banabaatɔ kɔrɔ i yɛrɛ bi taa so min kɔnɔ i ni ala ni kira cɛ i b'a dɔn fantan ka so tɛ nin mais a dalen bɛ bana na ni ne ma ɲa ma a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ donc wari tɛ foyi ye ura dusu du ɲɛngoya tɛ an na an y'a bila yɔrɔ dɔ de la a t'o yɔrɔ de la o de b'a ka ko gan an na mais bi ne y'a dɔn k'a fɔ a bɛ yɔrɔ min na ne y'a kilasi dɔn bi ne y'a bila minɛn min kɔnɔ ne y'a b'o kɔnɔ à partir d'aujourd'hui a ka foyi tɛna digi ne na tuguni ko concert bɛ kɛ su ni tile n'i y'a dan ne sali sago ma hali jɛmɛkan kelen tɛ fɔ mali kɔnɔ bi parce que n'i y'a mɛn a ye n dɛmɛ ka wara la o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo kɛ n ko san dɔ coupe du monde na u nana ni eh, eh, eh, joueurs nana ni mali ka pancarte ye mali ka eh, eh, fɛn u ye drapeau kɛ ka ko soutien pour le peuple malien u nana n'a ye ka mali soutenir aw ɲɛ b'a la jɔni bɛ k'an soutenir bi jɔnni bɛ ka anw soutenir bi an bɛ soutenir mun na parce que degun min bɛ anw kan anw yɛrɛ mako t'o la degun min bɛ an kan ni cɛ kelen tɛ min b'a fɔ ko mali ye ɲɛji bɔ ko eh, danaya mali mali ye ɲɛji bɔ n'o tɛ dɔnkilidala jumɛn bɛ yen n'o ye mali ka mali ka nin ko in ta k'a k'a ka problème ye c'est à dire problème min bi anw minnu ni na de a kɛlen bɛ k'anw de degun a bɛ anw minnu ni na n'i ye sɛgɛn hali mɔgɔ tɛ fiɲɛ minɛ k'a bila problème min bɛ mali la bi jenbefɔ bɛ jɔ balafɔ bɛ jɔ diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ jɔ mais an tɛ se k'o kɛ parce que n'an y'o kɛ d'une part c'est donner victoire à l'ennemi o ye kelen ye n'an y'o o fɛnɛ kɛ d'autre part dɔw dahirimɛ de b'o fɛnɛ na olu bɛna balo cogo di voilà o tigiw bɛna balo cogo di minnu dahirimɛ b'o la mɔgɔ i kana ko minɛ i yɛrɛ ma i bɛ ko minɛ bɛɛ de ma minnu jamana min don baara ma labɔli kɛ sɔrɔ ma labɔli kɛ donc o fɛn minnu filɛ nin o concert ni o ni comment dirais-je o sumu minnu filɛ nin dɔw dahirimɛ de b'o la mɔgɔ minnu b'u ka o baara kɛ mɔgɔ joli dahirimɛ sigilen b'o la c'est comme ça nous on voit donc an ka ɲɛta tɛ kelen ye n'aw b'a fɔ ko don o don concert bɛ kɛ concert bɛ kɛ mɔgɔw de dahirimɛ sirilen bɛ concert la o de kosɔn ɲɛ bɛ tugu a kan n'o tɛ o kɔrɔ tɛ ko k'o concert bɛ kɛ ko an tɛ se ka fɛn fɔ tigilamɔgɔ dɛ n'i ye se k'an y'a tɛ kɛ mais i ka musicien kelen ta mɔgɔ joli balo sirilen b'a la ka safu o lajɛ kɛ olu olu mɔgɔw bɛ taa ni miyɛti fitini fitini min ye so u bɛ t'a kɛ ka dɔw fɛnɛ de balo Donc n'a y'o n'o bɛɛ jɔra o tigiw bɛna kɛ cogo di o de kosɔn ɲɛ bɛ tugu concert ko ninnu ni fɛn ko ninnu kan sinon n'i ye se k'an y'a tɛ kɛ parce que hali ni saya kɛra i sigiɲɔgɔn fɛ yen ni saya kɛra i sigiɲɔgɔn fɛ yen e min ka so tugunnen b'a la ni kɔɲɔ b'i bolo i b'i ka kɔɲɔ kɛ mais i tɛ fɔli kɛ o ye mun ye Kuma tɛ ko jamana kuturu san tan ni joli supposons n'a sɔrɔla olu bɛɛ kun interdira durant tous ces années o mɔgɔ ninnu bɛna balo cogo di sisan b'a sɔrɔ mɔgɔ ninnu kɛra cogo di donc a kana ko da ko ma ko da ko ma ko lanɔgɔ de don o ni nin ka ɲi tɛ kelen ye jɛ ka ɲi sagala ba de ye jɛ ka ɲi sagala ba ye jɛ ka ɲi sagala ba ye mais anw kun t'a dɔn k'a fɔ ko dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es ne yɛrɛ moi personnellement n'i y'a ka ko bɛ digi ne na ne kun y'a bila minɛ dɔ de kɔnɔ mais n y'a sɔrɔ bi ni événement in y'a jira ne na k'a fɔ a t'o minɛ kɔnɔ a t'o minɛ kɔnɔ parce que bunadamaden i bɛ se ka kɛ i bɛ fili ko kɛ ni fɔbaga ɲuman t'i la Ni comment dirais-je ni éducation dɔ bɛ yen ni i ma wuli n'o y'i ka base la peut-être ni mɔgɔ b'i bolo min b'i bilasira tiɲɛ kan a caman bɛ i bɛ sira ta mais n'o tigilamɔgɔ t'i bolo mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɔ a tigi ma i ni ce ni baraji il faut que fɛn e tɛ se ka tiɲɛ fɔ e tɛ se ka tiɲɛ fɔ i ye donc pour moi o ɲɔgɔnna de don n'an kumana a ma peut-être a bɛna a ka ko a bɛna c'est-à-dire a kɛlen bɛ ka image min d'a yɛrɛ ma peut-être a ka image n'a ka ko kɛtaw bɛna taa ni ɲɔgɔn ye mais a kɛlen bɛ ka image min d'a ma c'est une image fausse a ka nenini ninnu bɛ k'o de jira ne na bi ka anw nous de traiter nous de d'égoïste o bɛ k'o de jira ne na bi k'a fɔ anw y'a bila minɛ min kɔnɔ a t'o minɛ de kɔnɔ anw y'a bila maa ɲɛnamaya minɛ min kɔnɔ k'a bila jamana mɔgɔbaya minɛ min kɔnɔ k'a bila ale de bɛ taa mali représenter kɔ kan o minɛ min kɔnɔ mais ne ɲɛ b'a la k'a fɔ a t'o ran na ye a t'o ran na non non a t'o ran na donc a bɛ ran min na a ka kan ka nin kɛ kɛ a ka kan ka nin kɛ a bɛ ran min na a kan ka nin kɛ voilà pour moi mɔgɔ de tɛ yen min bɛ tiɲɛ fɔ a ye mɔgɔ de tɛ yen min b'a conseiller mais komi minnu bɛ ka kuma n'a y'anw ye ɲɛngo ye k'anw ye hakili ye il y a pas de problème anw kun t'a dɔn k'a fɔ malangolo de don donc ni malangolo don malangolo ka foyi tɛ bali mɔgɔ la dɛ malangolo mana fɛn o fɛn o bɛɛ bɛnnen b'a ma parce que ale mɔgɔ t'a kɔ kuma la o ale mɔgɔ t'a kɔ kuma la parce que moi ne tɛ se k'a faamu e bɛ se ka kɛ nin waritigiba in ye e bɛ se ka kɛ nin mɔgɔba mɔdɛli ye ka tila tuguni mɔgɔninw ka baara e bɛ t'o baara kɛ o tɛ se ka kɛ o ni ɲɔgɔnna degun tɛ se ka kɛ mɔgɔ si ka i faso kɔnɔ que ça te touche pas que ça te touche pas au moins c'est a fɔyɔrɔ yɛrɛ la hali est ce que aw ye même une minute de silence pour les morts a y'a kɛ wa aw y'o kɛ hali même une minute de silence degun bɛ mali kan a ye mali ka degun kelen fɔ a concert kɛyɔrɔ la a ye degun fɔ wa nka aw y'a kɛ i n'a fɔ diɲɛlatigɛ foyi tɛ mali kɔnɔ han k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ tile ka kasi ka kumaw ɲɛfɔli la duguw détruire la diɲɛlatigɛ bɔnɛ si tɛ min ma jigin maliyɛnw kan non seulement aritisi taala min delila ka a kuma a dɔnkili kelen da o tɛmɛnnen kɔfɛ a kɛyɔrɔ la an ma a ma foyi kɛ min b'a jira k'a fɔ degun min bɛ aw ka jamana kan ça vous touche ça c'est être inconscient inconscience dan de ye mais continuez dans votre délire a bɛna a tɔnɔ sɔrɔ a ye t'a fɛ ni terrorisiw sago sɔrɔ i bɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu nɛn tigɛ k'a b'u da kɔnɔ o ye aw dɔnkilidalaw de ye anw ta ka nɔgɔ a la o ye aw dɔnkilidalaw de ye donc n'a taara kɛ i n'a fɔ ko foyi tɛ yen foyi k'a kɛ i n'a fɔ foyi tɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ foyi tɛ tout va bien han ɛɛ nin yɔrɔ la bamakɔ gouverneur mali autoritew a y'a essayer dɛ a ka fɛɛrɛ siri ko dɔw la sa pour que maliyɛnw yɛrɛ même prennent conscience de ka eh, danger min b'an kan pour que maliyɛn même maliyɛn yɛrɛ bɛna conscience sɔrɔ parce que conscience t'an na o baara de ye nin ye ni conscience banna ne y'o de fɔ nka minnu bɛ kɔ k'a kɛ anw de ɲɛ b'a la min bɛ yen n y'o dɔn minnu bɛ yen nin y'a preuve dɔ ye nin y'a preuve dɔ de ye donc ka bɔ k'a fɔ a ye anw tɛ hasidi ye bi a ɲɛngoya t'an na bi a ɲɛngoya t'an na sini a ɲɛngoya t'an na bi a ɲɛngoya t'an na sini an ye an ye wari y'a tigiw bolo an bɛ waritigiw yɔrɔ dɔn diɲɛ kɔnɔ an bɛ waritigiw yɔrɔ dɔn mali kɔnɔ pour moi mɔgɔ de tɛ k'a bilasira pour moi mɔgɔ de tɛ k'a conseiller an y'a bila minɛ min kɔnɔ an bɛ fɛ a k'o baara de kɛ an bɛ fɛ a k'o baara de kɛ voilà n'a kun ko concert donda la ok mɔgɔ o mɔgɔ bɛ don yɔrɔ in na a bɛ ka dɔrɔmɛ tan tan bila mɔgɔ o mɔgɔ bɛ don yɔrɔ in na an bɛna concert in organiser an b'a kɛ ka sɔrɔdasiw dɛmɛ an bɛna concert in organiser an b'a kɛ ka les orphelins des militaires an bɛ kɛ k'olu dɛmɛ an bɛna concert an b'a don ta est ce que ala aw yɛrɛ ɲamakalaw yɛrɛ dɔrɔn aw jeliw safurulayi aw artistes a man a man kan aw ka concert kɛ ka wari cɛ ka taa di sɔrɔdasiw ma o man kan aw jumɛn y'a kɛ aw jumɛn y'a kɛ n'i ye fiɲɛ dɔ ta yɛrɛ ma a tɛ saraka bɔ aw jumɛn y'a kɛ a man kan aw ka quête kɛ ka taa di han ka jamana jamanadenw sont pas solidaires han les jamanadenw sont pas solidaires ni walahi corona ye baara min kɛ n'a fɔra ko taw peuple la yan c'est à dire i bɛ waritigiw de kɛtɔ ye ka ka ka ka ka geste kɛ a ka bon hakili ma

An b'a lajɛ k'a fɔ an b'a sɛbɛn k'a bila k'a fɔ a taara quoi fɛn o fɛn jɛ i b'a ta ka taa n'a y'i ka so hali si sini o bɛ sen na yan e ala n'o de fɔ ni jamana in kan jamana tɛ ko la walahi jamana tɛ ko la ni misikala jarati tɔɔrɔ mana peuple sɔrɔ o ye waritigiw fɛnɛ de ka waso kuma in ɲɔgɔn na ka wari bɔ ka fantanw dɛmɛ eh vraiment ça va pas au Mali sur tous les plans an bɛ baga autorités ma yani a ka taa ɲi je France la a ka taa ɲi je eh, eh, eh, fɛn na c'est à dire problème juba ye an yɛrɛ ye Mali problème juba de peuple ye an ka mentalité an ka mentalité n'an m'a changer fo k'an sa an tɛ bɔ nin cogo in na. fo k'an sa an tɛ bɔ nin cogo in na n'an m'an ka mentalité changer jamana ka degun tɛ maa si ka sira ye o de kama ni cɛ kamalennin fila in tɔgɔ n da tɛ se ka ban u tɔgɔ la baruni gambi ani eh, eh, eh, eh, mamala ninnu bɛ dɔn min kɛ walahi ne b'a min kalama n tɛ se k'a ɲɛfɔ siko bɛ tile k'u ka fɔ 6 miliyɔn 3 miliyɔn cɛkɔrɔba in ka so banni filɛ nin ye min donna so ninnu kelen kelen na bamakɔ a tɛ 20 miliyɔn bɔ a tɛ 20 miliyɔn bɔ han donc pour moi o ɲɔgɔnna de don mais ne t'a dɔn k'a fɔ malankolon don dɛ ni malankolon don hali n'a y'a diya ka concert organiser diɲɛ don o don a tɛ ne da mankan na la tuguni Pa que juru t'i la mɛ na n'a y'a ja diɲɛ donkoro n'a jɛra mali o to to ye a ka taa ko a ka taa sogo tigi kuluba n'a jɛra mali o to to ye a ka taa kɔnsɛri sigi fɔ palɛ kɔnɔ sen nep mɔn porobi di ma k'i tɛ firi kan jate di k'i tɛ jɛ copri mɛn ja bɛ ba copri mɛ jɛ copri k'i i la mɛt fasoden ɲuman tɛ a tɛ hinɛ a tɛ makari j'ai compris maintenant j'ai compris maintenant fasoden ɲuman tɛ a tɛ hinɛ a tɛ makari sinon a bɛ baara min kɛ a t'a kɛ wa tɔgɔ tɛ sɔrɔ tan dɛ ayi n'i bɛ tɔgɔ ɲini k'a ɲuman ɲini n'i sara min ɲuman bɛ f'i kɔ hali sini madu dakolo a b'i ka tanu a ka kɛta ɲuman na ni ala ye wari d'i ma ɲuman kɛ n'i ka wari ye hinɛ fantanw na i ka hinɛ yatimɛw la i ka hinɛ misikinɛw la i k'i faso dɛmɛ ni tɔɔrɔ b'i faso kan k'i faso dɛmɛ ça c'est ma mentalité a tɛ ne kɔni bolo dɛ mais i ka ala ka diinɛ dɛmɛ n'i ka nafolo ye a tɛ fɔ k'i kana artisiw dɛmɛ a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ dɔw b'u la ils sont dans les besoins problème foyi t'a la mais Ni nin cogoya dɔ ka ban ni diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ y'a ja diɲɛ don don a ka kɔnfɛri siri san bɛ di pli yan kɔ papifej tɛ k'i yɛrɛ mɛn na ja de du tun bɛ duti bɔra na bi duti bɔra na bi duti bɔra na bi maa si kana ka ko jate cɛtadi a kana ka ko digi la ka ma jɛ copri tɛ ka bɔra ka nin vi kɛ k'a fɔ a ɲɛwa tɛ anw na bi a ɲɛ tɛ anw na sini anw y'a bila yɔrɔ dɔ de la a t'o yɔrɔ la ne t'a dɔn k'a fɔ ko jembe fɔlaw ka manajɛri don walahi ne t'a dɔn ne t'a dɔn k'a fɔ ko il vit de ça ne t'a dɔn k'a dayirimɛ sirilen bɛ artisiw la walahi n t'o dɔn non non non n t'a dɔn k'a fɔ ko a dayirimɛ de sirilen don artisiw la n'o de y'a balankun ye olu la concert organisew ni ka balan olu la je savais pas mais j'ai compris j'ai tout compris maintenant j'ai tout compris Dɔnku balimaw ni cikan de tun bɛ ka bɔ ka fɔ aw kana anw n ɲɛ an ɲɛgoya tan bi an ɲɛgoya tan f min kɛ mɔn i bi min kɛ mɔn wala layila aɔn o tɛ wari tɛ bolo dɛ wari tɛ bolo misi se ka jara tɛ tɛɛn bolo mɛ ala ye ne bila dugukolo min kan ne bɛ kɔnsi min na a t'o la ni dumuni ko don dumuni duman ne bɛ ban la de pour que n ka si sɔrɔ a kana na n faga n'a ye n diya n bɛ san kɛ ka ban n tɛ foyi min ni boisson tɛ n'a ye n diya climatiseur n b'a mɛnɛ cogo min ka di n ye 24 heures sur 24 ni n banana n bɛ furakɛ a ɲuman la o b'ale jɛ mali la ye awɔ o b'a jɛ mali la ye donc a ɲɛngoya tɛ maa si la seulement an y'a bila minɛ dɔ de kɔnɔ jaa a t'o minɛ de kɔnɔ an y'a bila minɛ dɔ de kɔnɔ a t'o minɛ kɔnɔ o de kɛra anw ka erreur ye donc ne b'a ɲini mɔgɔ ma ye video kɛ a ye o roi in to yen je sais qui il est maintenant je sais qui il est maintenant voilà je sais qui il est maintenant a bɔra k'a ɲi je Musa Jawara la ka bɔ k'a ɲi je Karimu Keyita la yan Musa Jawara ye concert kɛ dɛ, ɛ ɛ ɛ kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ dɛ, a donna tan a bɔra tan parce que aw y'a bila minɛn dɔ de kɔnɔ. Karimu ka video bɔra yen, mun bɔnɛ bɛ yen an m'a jigi Karimu kan k'a sɔrɔ Karimu ka video koba yɛrɛ tɛ yɛrɛ. Ne bɛ se ka Musa Jawara ka anniversaire ye koba ye ka tɛmɛ Karimu ka video in kan. Mun bɔnɛ bɛ yen an ma bɔnɛ min jigi Karimu Keyita kan yan. Ko o voyage frais ko o jate k'o kɛ milliard ye. Donc o bi cogo min na dɛ nin fɛnɛ bi ten de anw bolo parce que anw y'a bila minɛ dɔ de kɔnɔ o de y'a digi anw na mais a t'o minɛ kɔnɔ donc a fali fara boci banna on a compris k'a fɔ on a compris maa si kana bɔ bilen k'i b'i kɔnɔ kuma fɔ anw ma tuguni on n'avait pas compris mais on a compris n bi segin a kan tuguni n'a y'a diya a ka taa concert cinquantenaire place in ka dɔgɔ la dɛ a ka taa concert sigi Kuluba n'a diyara mali perezidan ye nous on s'en fout voilà n'i ye min kɛ n'i sara o de bɛ f'i kɔfɛ voilà hali sini madu dakolo su bɛ ka tanu hali sini ɲuman bɛ ka k'a salen ka wari la hali sini ne hakili la o de o de ka fisa buna hadamaden ma ka tɛmɛ waritigi malangolonya kan wari tɛ maa si bali ka kɛ malangolo ye i ye sugu min ye i y'o de ye i ye sugu min ye i y'o de ye kɔnpri mɛn tɛna wala dɔn balimaw kɔmi bɛ baarakɛyɔrɔ la ni y'an bila yan o kala